analephera kuchotsa pa mpando conservative ya margaret thatcher 2021 kunali by-election ku malawi malawi congress party inawina ndi landslide karonga northwest constituency lilongwe msinja south mchinji north nsanje north komanso central anthu anavotera mcp koma 16 september 2025 chakwera analuza momvetsa chisoni nsanje and even karonga anavotera dpp inalipo nthawi around 2024 kunali local government election mcp inawina paliponse lupembe wodi chilanga wodi and even kaporo ku karonga wenya ku chitipa komanso mtsiliza wodi ku lilongwe come 16 september anadya mtoliro inu mawu a boma ndi lomweli anabwera bwanji stuart mwase khansala wa mcp anawina mwasa wodi ku mangochi by-election nthawi yomweyo kunali chisangalalo mpaka anapanga print ma t-shirt a boma ndi lomweli 16 september 2025 analira mokweza chimwendo banda anathawa pa facebook ndikunena pano masuti a inauguration akuvalira kumunda tamvera kaye mnyamata
anyway by-election isatiiwalitse kuti kunjaku kuli commission of inquiry ndizofunikira kwambiri ngati dziko chifukwa mbuyomu anthu amangophedwa without investigation and the most affected region anali anthu akumpoto malawi congress party inasandutsa atumbuka kukhala ndiwo za ng'ona even ayawo anaziona kwambiri mukapita ku rumphi karonga chitipa mangochi anthu ambiri anasowa malawi congress party inawaponyera ku damu la ng'ona agalu amenewa ali ndi chikhalidwe chovunda akapha munthu choyamba amasowetsa umboni yatuta chisiza anamponyera ku damu la ng'ona ku stella maris koma amatiuza kuti thupi lake tinalikwirira malo obisika malo obisika ake ati from 1967 kudzafika lero palibe amadziwa nthumbira ya yatuta chisiza ndi mzake lutengano mwahimba mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo dr chakwera ndi ine tisapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5 mbuyomu agadama anapezeka ndi somali pamutu nkumatiuza kuti inali ngozi leronso tikuona zodabwisa foni ngozi yochitika teni koloko mmamawa foni kuitana foko kumadzulo mcp ikupereka foni kwa chibale after one month itaphwanyika ma id anthu amenewa sanalongeke anapezeka bwino bwino koma masimu kadi onse anaphwanyika cholembera anachipeza nthumba chabwino bwino mafoni anaphwanyika chitsulo cha ndege chinapindika anthu mthupi mwawo magazi ndi malovu anathamo koma cholembera chimene chinali nthumba sichinasweke akuluakulu history is the best teacher

ameneyo sazakhalanso presidential candidate mu chaka cha 2025 koma amene anali running mate mu chaka cha 2020 ndi amene azakhale presidential candidate mu chaka cha 2025 izi zilimo mu agreement imeneyi ndipo tinatero kuti agreement imeneyi tasayinirana kapena kuti mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo dr chakwera ndi ine tizasapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5 Ndimapempha kuti ngati ena akuona kuti izi nzofunika kusintha, kukambiranako kukuyenera kuti kuchitike monga mmene tinakambirana nthawi imene timapanga mgwirizano. Lero ndi zochititsa manyazi, zomvetsa chisoni, zokhumudwitsa kuti tifuna tiyambe kutukwanizana, kunyozana, ena azipanga zokula mtima kapena tiyambenso kugendana, kumamenyana kumene pa zinthu zimene zinayamba mwamtendere. Tinapanga mgwirizano wathu wa utm ndi mcp. Ambiri amene ankalimbikitsa anali azibusa. Tikazafika tsiku lonena kuti m'Malawi muno tisiye kukhulupirira azibusa ndiye tisiye kunena kuti tili ndi dziko loopa Mulungu chifukwa azibusawo timanena kuti men of God. Mgwirizano wathu tinapanga kuchokera ku upangiri wa anthu azipembedzo. Kupatulapo anthu ena amene anali okhwima nzeru pa zandale, ena amabizinesi. Choncho, ngati ena akuona kuti zimene tinagwirizana zikuyenera kuti zisinthike, palibe vuto, anthu mumakhala pansi ndi kukambirana kuti akuluakulu tinagwirizana zija Ifeyo mmene tikuonera zinthuzi mwina kumbuyoku kunali Covid kunali chani mwina u president uwu wa first term uwu sunayende bwino tatiyeni tikambiraneni enanso kutsogoloku apitirize izo mmakhala pansi ndikukambirana 2020 mobwerezanso ambiri amabwera kundiuza ineyo kuti ndidzichepetse ndinanena lachisa lachisanu lapitalo kuti kudzichepetsa kwa ine kusasanduke lerolo kupusa iyayi

Timafuna tinene ichi a president ndikulankhula ngati secretary general wa chipani osati ngati nduna ayi. Bwana ife sitilora kuti apezeke munthu wokusokonezani. Nde ife pano tikumanga kuti 2025 president wathu Chakwera. Zimenezo zimene tamanga muno palibe wina amene amasule chifukwa ife tamanga zitizoo.

ife tikafika pamalo zaka minimum ndi 31 ndiye kuti tabwera pano a president tikhala 31